Ok, Dia daoibh a chairde agus fáilte chuig an seachtain deireanach. Em, agus sibhse ag féachaint ar seo, má tá tú i A agus C, ba chóir go bhfuil tú ag féachaint ar seo ar an gCéadaoin, seo an lá do cheacht a haon, mar rinne sibh an measúnú leanúnach deiridh ar an Mháirt, agus má tá tú i B agus D, Tá tú ag féachaint ar seo ar an Luan agus beidh sibh ag déanamh an measúnú leanúnach amárach agus tá na nascanna is gach rud isteach ansin mar tá an dá rang ag déanamh an measúnú leanúnach ar an Mháirt. So eh Ceacht 1. Tá muid ar leathnach céad seachtó seacht don leabhar. Em brón orm scríobh mé céad seachtó ocht ach is eh céad seachtó seacht eh bhfuil ceartaigh é ansin? No. Tá OneNote ag éirí mall agus 78. Má tá tú i B agus D, seo do fhoirm i gorm agus má tá tú A agus C, seo do fhoirm in oráiste. So tá cóipeanna dos na téacsanna ansin. So sin an rud atá le clúdú againn. Tá gach rud ar an bhfoirm agus ansin caithfidh tú just an leagan ceart den inscne a roghnú chun é sin a dhéanamh i gceart.

Nach nach taitníonn sé leat nó céard fútsa? Nein, das ist nicht mein Ding, so Ding sin rud, so níl sé sin mo rud. Ich gehe lieber ins Kino oder ins Sportzentrum. B'fhearr liom Ich gehe lieber Agus rinneamar é sin roimh mí na Nollag, i ndáiríre. Is cuimhin liom. Rud éigin gur mhaith leat, sin gern.

Sin an tuiseal cuspóireach. Rinneamar sin le chéile ar scoil. So, firinscneach, tuiseal cuspóireach, sin in den Park. Ich gehe in den Jugendclub. So, sin an club óige arís. Club, sin firinscneach, agus tar éis in tá sé sa tuiseal cuspóireach. So, in den Jugendclub. Ich gehe in die Disco. So sin baininscneach an focal Disco, sin die Disco. Tá sé fós sa tuiseal cuspóireach ach tá 'fhios againn nach athraíonn an t-alt leis an tuiseal cuspóireach le focal baininscneach. Ich gehe ins ein Café. Now seo an rud le déanamh inniu. Ins, sin gearr do in das. Cuireann siad in agus das le chéile, sin ins, agus beidh sé sin le feiceáil againn ar an gcéad leathnach eile. So téim isteach sa café. So an focal café is neodrach. Ich gehe ins Einkaufszentrum. so isteach sa ionad siopadóireachta. so an focal Zentrum, tá sé anseo le Sportzentrum, sin Zentrum is focal neodrach é, so in das Einkaufszentrum, in das Sportzentrum. Ich gehe ins Café, so sin Eiscafé oder Café is focal neodrach é café, so beidh sé i gcónaí má tá sé ag deireadh an focail, 'cos rinneamar seo freisin le comhfhocal, faigheann sé an inscne don focal deireanach.

So, leis an réamhfhocal in, uaireanta tógann sé an accusative, so an tuiseal cuspóireach, agus rinneamar an tuiseal cuspóireach ar scoil. So, nuair atá tú ag caint faoi áit a bhfuil tú ag dul, úsáideann muid an réamhfhocal in, agus just tabhair faoi deara go bhfuil in den le focal Maskulinum, in die le focal baininscneach, nó in das, agus gearrann siad in das go dtí ins. So, in ionad in das a rá, deireann siad ins, má tá an focal neodrach. So, is cosúil leis an Béarla le do not agus gearraimid síos é go don't. So, sin an saghas rud atá i gceist ansin le ins. So, ansin, ich gehe in den, in die oder ins Kino. So, Kino, is focal neodrach é. So, focal neodrach. sin in das so ich gehe ins Kino so nuair atáim ag líonadh isteach m'fhoirm is féidir liom ins a roghnú agus ansin tá an foirm seo chun féincheartú a dhéanamh air so nuair atá sibh críochnaithe ag dul tríd iad ar fad brúigí ar send agus submit agus sin deireadh